Welcome to another episode of Yendani ndi Niko. Mu programu yathu imeneyi tikhala tikucheza ndi anthu kuwafunsa mafunso okhudzana ndi Niko kuti tione ngati amadziwa zambiri zokhudzana ndi kampani imeneyi muli ndi ine Upile wina Malenga nditiyeni kuchilaweni tikacheze ndi contestant wathu oyamba akatiwuze ngati iyeyo atakwanise kuwolokako ndi 300000 kwacha yomwe ikuperekedwa mu episode imeneyi apa tafikano kuchilaweni pomwe tikufuna tidziwe ngati contestant wathu wina akuziwa zambiri zokhudzana ndi niko komanso maproduct athu ndetiyeni tikumane nawo timve kuti amaziwa chani muli bwanji tikunoka ayi ifenso tili bwino tikudziweni anthu ku nyumba amene akuona programu imeneyi akudziweninso ine ndine maxwell wayera mphalu Ah, ndimakhala ku chilaweni pafupi ndi anglican secondary school okay ya ndi inu mumatani Ah, ine ndine library assistant ndimagwira ntchito ku polytechnic panopa ndimo basi ndimene ndikugwira ntchito Ah, ndekuti poti ulai mu library mumalowalowamo ndeti zambiri bimuyinira kuti mumaziziwa eti Ah, pang'onopo choncho
lero ndetifuna tikufunseni mafunso okhudzana ndi Niko pension nde inuyo za pension mumazisata Eh, timazisata ngati munthu ogwira ntchito
ayi tionadi ngati mmazisata ndiye tifuna kuti mukwere nawo mbasimu tikufunseni mafunso awiri atatu okhudzana ndi Niko pension Lowani.
takulandirani mu Niko van yathu mwakonzeka alright zikomo tikufunsani mafunso 5 State. Pa mafunso 5 amenewa, value ya funso lina lililonse ndi K60,000. Ndiye zikapezeka kuti funso loyamba mwalondola, lapatsogolo lake mupeze kuti lalakwika, ndiye kuti tichotsa 50% value ya ndalama zomwe mwawina kale. Ndiye tipitiriza choncho mpaka na mafunso onse 5 titamaliza kuti tione kuti inuyo muyendapo ndi ndalama zingati. Mwamvesa? Alright, zikomo. Funso lanu loyamba. Ndi njira ziti zomwe mamembala angapeze chidziwitso cha thumba lawo la penshoni? Ndi A. Kupeza chidziwitso cha thumba la ndalama pa tsamba la intaneti ndi kulandira ziganizo za pachaka. Ndi B. Kupeza chidziwitso cha thumba pa intaneti pokhapokha. Kapena ndi C. Kulandira zonena za pa chaka zokha. Pamenepo ndikuti musankhepo yankho limodzi. Yankho ndi A. Tikatero mwalondola muli ndi K60,000 pakali pano. Funso lanu lachiwiri. Ndani ali ovomerezeka kulowa nawo mu thumba la unrestricted fund? Ndi A. Anthu okhawo asanapume pa ntchito. ndi B. anthu odzilemba okha kapena ndi C. anthu onsewa, odzilemba okha ntchito komanso olemba anzawo ntchito?
C.
Ayi, tikatero zikuyenda bwino, mwapezanso K60,000 ina. Mukumva bwa?
zikukhala bwino zikukhala bwino eh? zipitirire funso lanu lachitatu kodi nambala yomwe mmayimba kuti mulembetse ndi kupeza nico pension services kudzera pa ussd ndi itiyo ndi a star 323 hash b star 325 hash kapena ndi C star 322 hash.
C. C tikatero mwayankha molakwika lolondola ndi star 323 hash ndikuti apapa muli ndi 60000 kwacha pano tipitano kufunso lanu lachinayi Malingana ndi New Pension Act 2023, pochotsa ndalama koyambirira munthu asanapume pa ntchito ayenera kudikirira nthawi yaitali bwanji asanagwiritse ntchito fund imeneyi? Ndi A miyezi itatu Ndi B miyezi 6 Kapena ndi C chaka chimodzi?
6 months 6 months yankho lolondola ndi miyezi itatu ayenera kudikira miyezi itatu asanachotse ndikuti apapa muli ndi 30000 kwacha funso lanu lomaliza zomwe zimafunikira kuti munthu athe kupeza ndalama zawo za penshoni nthawi isanakwane ndi chani ndi a ayenera kukhala osagwira ntchito pa nthawi yofunsira, kapena ndi B. ayenera kukhala pa ntchito pa nthawi yofunsira? Yankho ndi A. Yankho ndi A. Tikatero muli ndi 60,000 kwacha ndiye kuti yonse pamodzi ikukwana 90,000 kwacha. Mukumva bwanji? Ayi, kwambiri. Mukumva bwino eti? Mwawerukako bwino eti? Eh, kwambiri. Ayi zikomo.

pano tafika pa chichiri shopping mall pamathero a ulendo wathu wa lero wa yendani ndi NICO mwayenda bwanji a tayenda bwino ndiponso taona zinthu zosangalatsa eti mafunso abwino taphunzirapo ayi zofunika ndithu esi timafuna kuti tingokusiyasiyani timafuna kuti at least mutikumbukire mukhale ndi ka gift kena kake Zikomo kwambiri. kukumbukira NICO ndi zomwe yakuchitirani lero tayamika kwambiri nde ngati muli ndi uthenga otsiriza kwa anthu amene akuona program yathu kunyumba Ah, uthenga wanga ndonena kuti wina aliyense akuziwa ubwino ndi kufunika kwa NICO NICO ili ndi makampani osiyanasiyana kuli NICO insurance kulinso NICO ah, ah, pension maproducts osiyanasiyana tiyeni tiwafikireni ndi kufunsa mafunso osiyanasiyana amene tili nawo adzatithandiza. Zikomo kwambiri. Tikatero tafika pamapeto a pulogalamu yathu ya lero yotchedwa Yendani ndi NICO. Ngati mukufuna kudziwa zambiri zokhudzana ndi NICO komanso maprodakiti athu, ayimbireni a call centre athu pa 323 komanso tsatirani tsamba lathu la mchezo la Facebook at Nico Group MW. Muthanso kuonera pulogalamu imeneyi pa Zodiak TV. Ngati mukufuna mutenge nawo gawo mu mpikisano umenewu, mutha kutumiza sms ku 0991 323323 Zikomo kwambiri poonera program imeneyi osaiwala mayenda ndi NICO.